anyị nọ na ịkwọ aka ọzọ ezennia melvin udo ugonwanne chinwike udo ee akụnne egbuniwe na ezennia egbuniwe ndị anyị na-abụ ndị ọnịsha ado o wee bụlụ na be kpajie ibegbu ka a nọ na mgbede a wee sị ka akwọ ọ bụ kpajie ugonabọ ibegbu sị ka ya kwọọ va aka ọzọ Thank you. Ọkụ nwata mba. Oke ebe a na-ele mma na Ebe a bụ ebe ndị sili ive nọ eji wee sie na-arapụ onye nwe ego amaechi nnukwu anyị na-ekene ya daalụnụ ọ ama ya bụ nna ya ama nnu nna ya na ọ ga n'ebe a nọ ebe a agbalanze ọnịsha julu eju bala abala

yes eze nne ekwe ọgụ na nwachi ekwe ọgụ va so n'ije va si abuja wee bịa yes Mm, va bịara ịkwọ aka ọzọ na be kpajie nnamdi ibegbu san

nne m lee anyị ekene hụlị nne m lee ka ka eme adịna mma nne m lee ị ga-abụ m mba ekewa mba ba ndị be m anyị na-ekenekwa unu

a sị na onye chi ọzọ ogbolibe ego ọ bụ aka ọzọ ka Kpajie Ogonabọ Ibegbu SAN na-akwọ eze nna ya ee ee, Chukwueloka Udo na nwanne ya bụ Ugonwanne Chunwike Udo na eze nna ya Egbuniwe na Akụ- Akụnne Egbuniwe ọ dakwa ọnụ na ọ bụ aka ọzọ ka a na-akwọ nso ị ga-akwụ nso maka ọ kwụsịrị ibugala onye ọzọ Kpajie na-etukwa na ava eze nna ya Kpajie

wepụta ọịcha pie bọsa na-akpọ kpọrọ iyi kpọnye efe were afa tụọ efe ọ ga-adịrị unu mma ọ ga-echi ya takwa ọ ga-adịrị unu mma unu ga-eze ka ọ zaa nka

Kpajie ego Akụnne Egbuniwe eze nna ya eze nna ya na be Egbuniwe Jizọs ịtụta okwu mmụọ ọ dị egwu ada jizọs ee ịkpajiri ego ọ ndị ilochasịrị ya ọ dịghị mma n'obi wee sị na ị ga-akpa anyị ka anyị na anyị nọ anyị bụ ndị nze na ndị ebe anyị masịrị anyị nọdebe diọkpa Ụmụdei

Nwakaibie ogbe ọgwụ ofe Ogboli Olosi ndị ụmụnne ya wee bịa ọ na-etu ava ka ọ kwọọ aka ọzọ ụmụnwaanyị ọmụọmụnụ wezụ ọ kwọrọ aka ọzọ ka Kpajie kpọrọ anyị ka ọ kwọọ ya bụ Enyi Udo na-akwọ aka ọzọ ka o soro ibie eke aba si wee mee ndị bu ego ego. nwata dibịa

ya ebuliwe ya na-akwa aka ọzọ Orumili, eze nna ya, akụnne, nwaka ibie, nọ Chinyelugo, ego nwanne. eze nna ya akụnne ọgwụ akụ nwata Ọ bụ Akụnne Ogbuniwe na-akwa aka ọzọ na ọ bụ olu onye oluchi ya. ọ kwa aka ọzọ ka anyị na-ahụ. Ajie. eze nna ya Chukwueloka udo na-etu ava bụ meve eze nna ya ncha n'ozu ọkpa aka ọzọ ata ata ego nwanne ya eze nna ya n'ọkụ ọ bụ Chukwu ma Kpata ndị ọzọ. Ise, a ma akwụkwọ ka nnadị kwụkwọ ka nnadị nta. Na a sịkwa na onye chie ọzọ okporo ime ego. Ee, o gbolo ọnụ ka a sịkwa na eze enwerọ nwa. o gboro ọnụ ka a sị na ụmụ eze kwara anya pụta ilo ee a sị na ọkwọ ndụ Agbogidi ndụ ndị ichie ndụ Agbalanze ndụ ndị ọdụ nzikwa ọ kwesịrị ọgwụ ya ji oge nnukwu anyị ka o luru ee taji ego

Chukwu Abịama ọkasị akasị gị nwe enu gị nwe anị eze kasị eze nna kasị nna amama amasị amasị ugwu a na-alị atụ egwu ọ ga-adịkwala anyị mma na anyị na-arịọkwa ike ịta ọjị a n'otu ka anyị taa ya niile anyị ga-atakwa ọjị a tatịa ndụ tatịa arụ ike ife akụ akụ ife enwe enwe anyị ga-ejiri biri ụkwụ anyị ji bịa ebe a nke anyị ga-eji naa ga-aka anyị mma ee ebe niile anyị ga-ebi ebe ọ ga-adị anyị mma n'ala ndị chili ọzọ ibegbu ihe kpajie na ala aka ọjị n'ọzọ Thank you.